imeela ọ dịghị onye dịka gị o imeela chineke ọ dịghị onye dịka gị ewo imeela ọ dịghị onye dịka gị imeela tutu anyị ekpe ekpere ụtụtụ anyị ga-eleba anya n'akwụkwọ abụ ọma

aga m eweli anya m elu lee n'ugwu niile elee ebe inye aka m ga-esi wee bịa inye aka m ga-esi n'aka jehova haleluya haleluya ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ abụ ọma david wee kwuo sị na ọ ga-eweli anya elu wee lee ugwu na ndịda niile wee jụọ sị elee ebe inye aka ya ga-esi wee bịa ọ sị na inye aka ya ga-esi n'aka jehova onye kere enigwe maka egene ụwa ụmụ m nwunye m diọkpara m n'ụtụtụ a achọrọ m ka ụnụ mara na onweghị ebe ọzọ inye aka ga-esi bịa inye aka amansi n'ugwu ọ mansi na ndịda ọ mansi n'aka nri ọ mansi n'aka ekpe ebe inye aka ga-esi debe wee bịa bụ n'aka jehova ọ bụrụ na jehova echeghị obodo n'efu ka onye nche na-eche ọ bụrụ na jehova ewughị ụlọ n'efu ka onye na-ewu ụlọ na-ewu ọ bụrụ na jehova agwọghị ọrịa n'efu ka dọkịta maọbụ nke oyibo maọbụ nke igbo na-agwọ ya n'ụtụtụ a achọ m ka ụnụ marụ na jehova bụ onye na-eme ihe niile ọ ya nwa bụ onye kpọtere anyị n'ụra n'ụtụtụ a ọ ya ji ndụ ma chọọ anyị mma ọ bụ ya bụ onye na-azụ anyị dị ka atụrụ ọ bụ ya bụ oke nkume nke anyị gbabara nke anyị gbabara wee nwee udo dịka ị ga-ebu nke a n'obi na-aga achọ m ka ị marụ na inye aka anyị taata kwa ma ọpụpụ anyị na mbata anyị onye ga-edu anyị taa na ọ bụghị mmadụ ọbụla kama na ọ bụ chineke onye kere igwe maka egene ụwa ka chineke gọzie unu dịka unu na-ebu okwu a n'obi na-atagharịa dịka ewu si ata nri ụtụtụ ehihie na abalị ka chineke dozie okwu

ebulie chukwu ebube ihe ebube emee ọ bata o bie okwu ọ bata ụgwa ọ batara be nwaanyị aga anụ akwa nwa ọ bata ihe adị mma okechi na-eme mma ee ebulie chukwu ebube ihe ebube emee nne ngwa duo anyị n'ekpere ụtụtụ ọ bụ n'aha jizọs kraịst ọ bụ n'ikikere dị n'ọbara jizọs kraịst onye nwe anyị anyị ekele gị n'ụtụtụ a n'ihi na ị bụ chi onye na-adịghị agbanwe agbanwe anyị na-asọpụrụ gị na ọ masịrị gị na anyị ga-abụ ndị rarụsịrị ma tete n'ụtụtụ a i kweghị ka anyị si n'ụra fee n'ọnwụ i nyere anyị ndụ i kpuchitere anyị i chebere anyị wee mee ka anyị bụkwa ndị ga-esi n'ụra tete a na-asị ekele na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs Amen.
onye nwe anyị anyị na-ewere ụtụtụ a na-etife n'ọbụ aka gị ọpụpụ anyị na mbata anyị anyị wee na-ayọ ka ị nọnyere anyị kpuchite anyị chekwaba anyị mee ka ihe gara anyị nke ọma n'aha jizọs anyị emikpu onwe anyị n'ime ọbara jizọs onye nwe anyị ka anyị ga-eje ọrụ ị ga-anọnyere anyị mgbe anyị ga-anata ị ga-anọnyere anyị ife ọjọọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru ọ na-eme n'iru ka anyị nọrọ n'azụ n'aha jizọs kraịst ihe anyị ga-eri na ihe anyị ga-aṅụ dị gị n'aka onye nwe anyị rọpụta ma doo ya nsọ ekwekwara ka anyị nwee ihe mmerụ arụ ọbụla nọnyere anyị chekwaba anyị ka amara gị baara anyị ụba ka amara gị nọnyere anyị onye nwe anyị butere anyị ụzọ kpotere anyị azụ n'aha jizọs kraịst anyị na-ewere ụmụnne na ụmụnna anyị n'ime ọbara jizọs kraịst ka ị na-ekpuchite anyị kpuchitekwa ụmụnne anyị niile n'ikpeazụ mgbe anyị ga-ejecha nata taa ekele na nsọpụrụ ga-abụrụkwa nke gị imeela chineke n'aha jizọs kraịst bụ ọnụ na-ekwuchitere anyị amara nke onye nwe anyị bụ jizọs kraịst ịhụnanya nke chineke na mmekọrịta nke mmụọ nsọ